Mmene adani anayamba kuwina nkhondo, munthu mmodzi adakweza dzanja lake m'mwamba kumene kudali lupanga lake. Ndipo iye adapemphera ndi kulamula kuti dzuwa liyime m'malengalenga, lisayendenso. Ndipo izi zidachitika. Iwo adamenya nkhondo mpakana kugonjetsa adani ao. Ilitu ndi tsiku limene kumwamba kudamva kuyankhula kwa wamkulu wa nkhondo, tsiku limene Yoshua adaimitsa dzuwa. Mzinda wa Kanani udanthunthumira utamva kuti Joshua komanso ndi Israeli akwanitsa kugonjetsa Yeriko ndi mzinda wa Ai. Ndipotu iwo zimene adachitazi zidatchuka ponseponse. ngati moto woopsa. Ndipo padali mtundu wina wa ma Gibeonites, poopa ku chiwonongeko, iwo adapanga mgwirizano ndi Israeli. Koma m'mene Adonizedeki mfumu ya Yerusalemu atamva izi, mtima wake unawawa kwambiri ndipo udasungunuka ngati kendulo. Ndipo adayankhula ndi mafumu anzake 4 ena, Tatiyeni tibwere pamodzi, ndithandizeni kuti tiononge ma Gibeoni, chifukwa iwowa apanga pangano komanso mgwirizano ndi Yoshua komanso ana a Israeli. Ndipo mafumu 5 mfumu ya Yerusalemu, mfumu ya Hebroni, mfumu ya Jamathi, Lashishi ndi Eguloni adapanga pangano loti amenyere nkhondo limodzi. ndipo anthuwo adakumana pamodzi ndi cholinga chonena kuti akagonjetse ana amenewa koma joshua ati uthenga udampeza wonena kuti mafumu 5wa agwirizana ndipo akufuna kuti achotse pamapu mtundu wa gibeoni umene iyeyo joshua anapanga nawo pangano mmene zikuchitikiramu akuimenya nkhondo mafumu 5 gidiyoni ndi ankhondo ake anadzuka usiku ndipo adayamba kuyenda kuchokera ku Giliga kupita kumene kudali ma Gibeonites ndi ankhondo ake. Dziwani kuti pamene nyumba ya neba wako ikuyaka moto, wayenera kubweretsa madzi ndipo wayenera kukhala woyambirira kuzimitsa, chifukwa ukalekerera moto umafikira ku nyumba yako. Ndipotu asilikali a Yoshua anayenda usiku wonse ndipo adali akuyimba nyimbo zawo. Udali ulendo wautali, owawa chifukwa amayenda pa minyala, kumadutsa m'mapiri, koma ankakhulupirira kunena kuti Mulungu amene adawasiyaniritsira mtsinje wa Yorodani kuti adutsepo ndi kuwagwetsera chipupa cha Yeriko, Mulungu yemweyo akamenyeranso nkhondo ndipo ali nawo. Pamene anayandikira, Mulungu anayankhula ndi Yoshua. Adamuuza kuti, Usaope, Yoshua. Ine ndili nanu, ndipo anthu adaniwa ndaaponya m'manja mwako. Ndipo sipakapezeka wankhondo ngakhale mmodzi amene akalimbane nanu. Mau amenewatu adali ngati ziphaliwali m'makutu a Yoshua. Adakweza manja m'mwamba ndi kuimika lupanga lake, ndipo adakuwa kuti, Lero Israyeli iona kuti Mulungu ali mbali yake dziwani kuti mawu ochoka kwa mulungu angathe kulimbikitsa mtima kuposa kulimba mtima kumene anthu amakhala nako poona zida za nkhondo zimene ali nazo pafupi apatu yoshua atamva kuyankhula kwa mulungu adalimba mtima kwambiri ndikudziwa kunena kuti ngakhale zida zawo ndi zodalitsidwa. Mmawa utafika, Yoshua ndi anthu ake adaadabwitsa mafumu asanu aja. Ndipo adakafika ku malo amenewo a Magibiyoni, kumenekuku adayamba kuthamangitsa ankhondowo. Ndipo adathawira ku mapiri, koma iwo adaathamangitsabe kumeneko. Ali mkati mothawa, zikwanje zidalira. Kudali kusinthana zikwanje, kudali kusinthana malupanga pamenepo. Komatu Mulungu amagwetsa minyala kuchoka kumwamba imene imagwera pa adani, ndipo adani ambiri adaphedwa ochuluka kuposa ndi amene adaphedwa ndi malupanga. Pamenepatu mutha kukawerenga m'buku la Yoshua chapter 10 verse 11 mene amafotokoza kuti minyala yochoka kumwamba idapha anthu ochuluka kuposa malupanga amene adali ndi anthu a Yoshua. Anthutu adakuwa ndipo adaona. Mulungu akuwamenyera nkhondo Aisraele, taonani! Indetu izi zimachitika. Koma dziwani kuti pamene kumwamba kukukumenyera nkhondo, ingakhale minyala imakhala ankhondo ako. Mmene adawathamangitsa kumapita kumapiri kuja, chifukwa amadziwa kuti afika pamathero, adayamba tsopano adaniwa nawonso kumagwiritsa ntchito malupanga awo kumamenyana ndi ana a Israeliwo. Ndipotu apa nkhondo idakula. Adaniwa adayamba kuoneka kuti akukula mphamvu. Apatu kudali kuti dzuwa tsopano likufuna lidzilowa. Ndipo zimaoneka kuti adani amene atsalako ochepa akumenyana nawowa atha kuthawa n'kulowa kumene kuli mdima ndipo sadzawaonanso. Ataona izi Yoshua anakayima pamalo pena, ndipo adakweza mawu ake m'chikhulupiriro, ndipo adakuwa napemphera kwa Mulungu, Iwe dzuwa, ima, tidakali kumenyera nkhondo a Gidiyoni. Mawu amenewa ali pa Yoshua 10 vesi 12. Ndipo dzuwatu lidayima pamenepopo, komanso mwezi udayima, kufikira pamene Yoshua anakhutitsidwa kunena kuti tamenya nkhondo ndipo adani taagonjetsa. Ndipotu m'Baibulo imanena kuti palibe tsiku ngati limeneli limene Mulungu adamva kuyankhula kwa munthu, kumva mawu ake ndi kuyimitsadi dzuwa n'cholinga choti nkhondo imenyedwe. Indetu, dziko lidali chete, nthawi idayima ndipo idamvera chikhulupiriro. Nkhondo idapitirira ingakhale dzuwa litayima, kufikira adani onse anagonjetsedwa. Mmene mafumu 5 aja adaona kuti nkhondo aluza, adayamba kuthawa n'kumakabisala m'mapanga a malo ena otchedwa kuti Makeda. Ndipotu padali wankhondo wina amene adathamanga kuchoka kumeneko kukafika kwa Yoshua nkumuuza kuti mafumu 5 ajatu abisala uku ndipo alowa m'mapanga. Yoshua adalamula kuti m'mapangamo katsekenimo ndi zimiyala ndipo asilikali adapita kumeneko nkukathandizana kukoka ndi kukunkhuza mwala kukatseka pa makomo amapanga amapiri ndipo adayikapo ankhondo ena kuti akhale pamenepo adziyang'anira ndipo tu nkhaniyi idafika ponseponse aisraeli adasangalala ndi kuona chimwemwe komanso kupambana kumene kudabwera chifukwa cha yoshua dziwani kunena kuti ungathe kubisala kwa munthu koma sungabisale kutsogololako. Patapita nthawi, Yoshua analamula kuti akaatengeko mafumu 5 aja kumapanga, ndipo adaabweretsa poyera. Ataabweretsa poyera, Yoshua analamula kunena kuti aadule makosi, ndipo anawapha kutero nkuwapachika m'mitengo. Ndipo awatu adaatenga nkukaakwirira m'mapanga m'mene adaabisala muja. Apatu padali chisangalalo chifukwa Yoshua anakwanitsa kugwedeza komanso kugonjetsa mizinda ngati Makeda, Libana, Lakishi, Egiloni ndi Hebroni. Ndipo kulikonse kumene angayende, Mulungu amapereka m'manja mwake adani awo. Atatha kumenya nkhondo zochuluka, ana a Israeliwa adabwerera kwawo ku Giliga. Ndipotu anthu adasangalala kumeneko nakapereka nsembe kwa Mulungu kuonetsa chimwemwe chawo. ndipo ankalikumbukira tsiku limenelo ngati tsiku limene mulungu adayimitsa dzuwa kuti ana a israeli awine maphunziro a munkhaniyi mulungu amamenyera nkhondo anthu ake komanso chikhulupiriro chimalamula zinthu zimene zosayembekezeka osamaopa kuchuluka kwa adani, koma opani kuthekera kwawo. Ngati muli ndi Mulungu, muzadziwa kunena kuti adani kuchuluka kwawo kulibe ntchito. Mulungutu amalemekeza chikhulupiriro chachikulu. Taonani, dzuwa linayima chifukwa Yoshua ankakhulupirira kuti akapemphera kwa Mulungu, Mulungu amuyankha ndipo ampatsa chimene akufuna. Ndipo zidachitikadi. Mpaka pano palibenso amene adayimikapo dzuwa ndi mwezi chifukwa cha nkhondo kupatulako Yoshua.